gunan den min filɛ n'i ye gunan den sɔrɔ i b'a kɔnɔ bɔ quoi n'i y'a kɔnɔ bɔ n b'a fɔ nɛgɛ haya don dɛ mais ni min y'a ta o de bɛ tila k'a fɔ yen ko jaa jaa fɛn dɔ b'a la min yɛrɛ ma fɔ fiyewu n'i ye gunan den bɔ i b'i sɔninfara bɛɛ tigɛ k'i kunkolo bɛɛ gana ka minɛn dɔ kɔnɔ k'a sigi k'a mugu bɔ i bɛ gunan den kɔnɔ i b'a kɔnɔ bɔ quoi k'a kɛ i b'a fɔ ko wo i b'a kɔnɔ bɔ i b'a bɛɛ k'a kɔnɔ i b'a tun ni bamanan fini i b'a bila i kun i y'a to i kun bilahi i tɛ to kɛlɛda la dalu fitinin a lakɛli man gɛlɛn mais yan n n'i taara yan n'i ye san mugan kɛ i bɛ segin ka na so yɔrɔ faso mako b'o la bi kosɛbɛ donc n'a sigira ka wuli ka bɔ yan a bɛ ko an bɛ ka kuma kan pa parce que y'a jira k'a fɔ an bɛ faso dɛmɛli kama parce que an y'a jira ale ɲɛna ka se yan ko nin fura ninnu bɛɛ tun bɛ bɔ yan de u bɛ taa an dafɛ jamana caman ko tuma min na bɛnbɛn bɛɛ sigira anw kan kaan kan kan an fana ye embargo k'olu kan donc seuru sera kɛ siro sɔrɔla bi tension fura sɔrɔla bi sinon i y'a ye n ko an bɛ ninnu kɛrɛnkɛrɛn de k'a dilan dɔrɔn ninnu tɛ feere Mali la parce que n'an y'a feere Mali la n'an b'a fɛ ka wari sɔrɔ n'an y'a feere Mali la an tɛ wari sɔrɔ mais a ma kanu m'a sɔrɔ nin ye wa bon ni kanu tɛ foyi tɛ sɔrɔ bisimila donc o o siro n'o tension in a tɛ ko min an y'a daminɛ bi dɛ an b'a dɔn fo k'a don nakari wa an bɛ se k'a fɔ an bɛ balo a la don dɔw la parce que mais an b'a dilan de ka tension fura in far'a kan An b'a dilan dɔrɔn an b'a labɔ de parce que olu bɛ wari min don a la a ka gɛlɛn k'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mais nin waati na an y'o bɛɛ jɔ donc an bɛna an ka baara de kɛ sisan yan an b'a bɔ k'a to faso kɔnɔ yan bɛɛ b'i furakɛ a la koko fura min fana filɛ nin nin t'a bɔko fɔlɔ ye mais nin y'a seko fɔlɔ ye yan nin t'a bɔko fɔlɔ ye mais nin y'a yeko fɔlɔ ye aw fɛ Sinon a tɛ ko min an y'a c'est-à-dire an y'a mɛ dɔrɔn y'a kɛ k'a di i ma o tɛ dɛ n bɛka san kelen tɛ san fila tɛ san duuru yɛrɛ tɛ n bɛ k'a kɛ san tan ni kɔ déjà n bɛka ka baara kɛ n'a ye dɔn y'o de la sa so kɔnɔfɛnw de sera e ma yan bi wa fɛn bɛ n'u bɛ sokɔnɔ n'u tɛ bɔ fi fiyewu n'aw jɛra an ye fɛn caman d'aw ma mais nin y'a tuma de ka bɔ n'olu bɔko fɔlɔfɔlɔ de ala b'a dɔn kira b'a dɔn bɔn mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ Jalo dɔn n'i y'a fura fɛn o fɛn ta i b'a dɔn k'a fɔ i ma deli ka nin fura dɔ ye ne tɔgɔ la fɔlɔ diɲɛ dugukolo fan si parce que a tɛ bɔ ka yaala mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ a yɔrɔ dɔn b'a nafa dɔn n'olu na bɛ bereere da olu ko an b'a d'olu ma mais k'a di aw ma kanu faso kanu min b'an na an y'a ŋaniya de ka fasodenw dɛmɛ parce que bana sayi n'i ko k'i bɛ faso n'i ko ko faso an ka faso jɔ faso tɛ jɔ ni kɛnɛya tɛ o faso jɔsen fɔlɔfɔlɔ dɔ ye kɛnɛya ye i bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ka faso jɔ ni bana nana a bɛ bin i kɔnɔ c'est pourquoi an fana tɛ se ka dɔwɛrɛ kɔni kɛ nin waati min an bɛ se ka bana jugu kɔni ta ka bɔ u kan u ka se ka fɛɛrɛ n'u ka faso jɔ ye sinon ni kɛnɛya nana faso bɛ jɔ ka ɲɛ fɛn bɛɛ bɛn bi kɛnɛya de la donc o siratigɛ kɔnɔ ka koko fura in di aw ma furudimi fura b'a la n'o de fɔ fɔ k'o gɛlɛya danfara b'a ni dɔ in cɛ dɔrɔn o de ye ni ne ka t ka baara kɛ koko ni furudimi ne ka t ka baara kɛ bana fila in na mɛ dɔ bɛ baze koko de kan wa hali y'a sɔrɔ ale bɛ furudimi traitement kɛ waati yɛrɛ t'o la k' ka suma to mɛ nin bɛ taa ni bana fila ye ɲɔgɔn fɛ de kuwa i y'a faamuya tumala ni kɔnɔnajoli fana daminɛtɔ bɛ min na n'a ma taa yɔrɔ jan a bɛ se ka danga fana na mɛ ni min ta tɛmɛna fɔ jijɛma ni fɛnw bɛ bɔ olu bɛ siro de ta déjà o b'a sɔrɔ a sera yɔrɔ jan a dɔw bɛ sugunɛ yɛrɛ bɔtɔ a b'u jeni jeni sugunɛ b'u jeni jeni kɔ u b'a fɔ to ko damajalan wa bɛ mun de yan ko siro in b'o fana furakɛ kɛ ne tun m'o fɔ i ye fɔlɔ bon sugunɛbilenni n'a ye san tan k'i la a bi la ni dumuni nin kan n'a ye san tan k'i la a n'a kɔlɔlɔ yɔrɔ ni sugunɛbilenni ye san hakɛ n'a sɔrɔ la a kɔlɔlɔ sugu bɛɛ b'a la a bɛ se ka gɛlɛya don dɔw ka bange la mɛ koko fana de ye bana ye an balakaw kuwa mɛ nin kuma ta ka segin wa parce que jamana tɛ ni muso tɛ yen kuwa fo k'u kɔlɔsi koko la i m'a ye olu ka kuma dɔ bɛ sa kuma ka ca diyaraj dalenale fɔ fa ye ne ka laada tigɛ dɛ n ka laada tigɛ o laada tɛ ka na ni fura bɛ d'u ma laada tɛ na ka sɔrɔ laada yɛrɛ tigɛli gansan na ko mɛ u si ni koko de wa koko la f' a ye koli tigɛ la kuwa dɔw olu b'a fɛ ka koli na ka sɔrɔ koko b'u la mɔgɔ kuma de fɔ de ma n nɔgɔ mɔgɔ b'i kun kɔrɔ i i ka sa i t tɔgɔ ja sɔrɔ ya u bɛ koko nin furakɛ k'a ban pewu u bɛ sɔrɔ a bɛ kɔmi n y'a fɔ yan nɔ cɛ sa minnu b'a fɔ ko cɛ fanga ka dɔgɔn a tɛ k'i sago ye cogo si la n'o fɔ ko koko kora a kɛmɛ kɛmɛ b'a fɔ cɛ a bana tɛ dɛ n ko'a kɛmɛ kɛmɛ bi segin i bɛ' sɔrɔ a bɛ ko kora mɔgɔ min na b'olu kɔnɔ a bɛ n'a fɔ o tigi kana na e p sa ko cɛ fura di yan don ka cɛ fura ta k'a d'a ma a bɛ olu de bɛ kɔmi kuma ɲaga furakɛli la kuwa i bɛ ka kuma in faamuya mɛ i b'a ye n'a ye koko traitement ɲɛnama sɔrɔ hadamaden yɛrɛ balawu tɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ ka tɛmɛ kɔnɔja kan n'i y'a mɛn koko dɔrɔn kɔnɔja b'a kɔnɔ diɲɛ balawu fɔlɔfɔlɔ ye kɔnɔja de adamaden ka taa kɛ e bɛ suman dun a bɛ don a tɛ bɔ suwa donta ka ca bɔta ye yan nin ye balawu de ye a tɔ bɛ taa min kɔnɔ dun tɛ ɲaman marayɔrɔ ye dɔnku n'i y'a ta ka lajɛ an bɛ sigi ko min lajɛ nin n'o ye kɔnɔja ye dɛ ya o de bɛ wolo ni bana kuntan bɛɛ ye dɔn yanni i ka se o ma e sɔmina k'a fɔ k'i kɔnɔ bɛ ka ja de b'a daminɛ waati na wuli k'i yɛrɛ furakɛ mɛ a kɛlen ka san tan kelen la dɔn n bɛ deli k'a fɔ nin kuma ɲi ni kelen kan ko ne kuma koko kan a tɛ ko n b'a fɔ ko n b'a dɔn ni bɛɛ mɛ ne ye san tan duuru kɛ n'a ye ne min filɛ kɔnɔ ne ye san tan duuru de kɛ N ye ɲamakɔrɔka ye bɛɛ tulo bɛ n kan na bɛɛ bɛ n dɔn quoi unhun ɲamakɔrɔ yan mɔgɔ caman bɛ n dɔn presque ne ye san 15 de kɛ ni koko ye or que a bɛ furakɛ anw yɛrɛ fɛ yen n m'a kɛ foyi kama n bɛ fɛ k'a dɔn de a bɛ mun de don a tɛ comme kodɔnbaliya don dɛ unhun c'est à dire bɛɛ n'i ka faamu cogoya don quoi n tun bɛ ka fɛn dɔ de jateminɛ a kɔnɔ ka fɛn dɔn a kɔnɔ ka se ka fɛn lakale a kɔnɔ unhun mais yan n ye fɛn y'a kɔnɔ dɛ unhun c'est pourquoi n kuma o kuma n b'a f'i ye n'e bɛ se ka bana 3 fɔ ne ye min tɛ koko kɔnɔ a parce que ne nin bɛɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn ne ta yɛrɛ pour que ne ka wuli ka koko yɛrɛ furakɛ an ka so yɛrɛ k'a ban pewu a na commencer ka na se ne ɲɛ de ma quoi yaya adamaden bɛ fɛn bɛɛ fɛ fɔ ɲɛti ko la ala ka bɛɛ kisi a ma a bɛ fɛ ka don minnu garidi yɛrɛ bima ala k'a da sira la ya balawu dan don a na se ne ɲɛ ma ye a bɛ ka commencer ka bugun de da ɲɛ kan o waati ne ye koko furakɛ mais yan ne tun y'a mɛn ko ɲɛdimi fura bɛ' bolo fɔ sɛnɛgali ya k'a ka di ya ne tun taa ne tun bɛ wari sama a bɛn'a di ne ma o jamana ka dɔgɔn quoi mais n y'a ye k'a fɔ n bɛ sanjikɔrɔ boli de la ne na ka ma koko la yan kalen ala la ne ma dɔgɔkun kelen sɔrɔ a traitement kan bilayi ala ne commencera ka ɲɛ tigɛ yen n dɔ de n y'a dɔn k'a fɔ ko bala b'a la yɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ funu i b'a fɔ an balaka dɔw bɛ yen dɔw ko a kɔnɔma don e m'a ye ɛɛ n ba dɔw yɛrɛ yen u bɛn'a fɔ i ye ko n kɔnɔma don k'a bɛ san a bɛ san a bɛ san caman bɔ ko n ma se ka jigin c'est vrai que ne delila k'a fɔ kɛnɛ in kan yan ko kɔnɔbara bɛ gengen tiɲɛ don mais n ko sisan an bɛ diɲɛ laban waati min na sisan n ko kɔnɔ dɔw bɛ yen k'olu tɛ kɔnɔbara ye jango k'a gengen an y'a ye k'a fɔ koko bɛ an balaka dɔw de kɔnɔ funu f'a bɛ kɛ i b'a fɔ u garisɛgɛlen don quoi donc y'a faamuya olu dɔw fana bɛ ka yaala k'a fɔ k'olu garisɛgɛlen don quoi mais ko u tɛ se ka sira sɔrɔ donc n'i ma koko fura di olu ma ya n'a ye commencera ka kɔnɔ funu o de y'a balawuma ye ala ka bɛɛ kisi a ma ni koko kɔni commencera ka kɔnɔ funu o y'a seli o y'a seli y'a tiɲɛni kɛ de ma ala k'an n'o cɛ janya ni mɔgɔ kɔni sera an kana ɲɔgɔn nɛgɛn yan n'i kɔni b'a fɛ ka koko furakɛ ne b'a fɔ ko mɔgɔ si t'a dɔn dɛ mais kuma min bɛ fɔ o to yen bani, unhun, ne de bɛ k'a fɔ i ye n'a lili donna i la han, bisimila, i bɛ continuer ni traitement de ye, unhun, a tɛ comme i tɛ se k'a furakɛ yan yɔrɔ mɔgɔw y'i wele yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw y'i wele u y'a fɔ i ye k'u f'u ye mɔgɔ de furakɛra n'a ye u nana o de kama o, unhun, donc o n'a ɲɔgɔnna baden quoi ni ne yɛrɛ ka tiribaa a baden donc n'i y'a daminɛ a tɛ comme i tɛ se k'a furakɛ sigida kɔnɔ i bɛ se k'a furakɛ, unhun, mais n'i nana n'i y'a ta e yɛrɛ bɛn'a ye k'a fɔ i ka bana fura don donc n' y'a sɔrɔ e na don min na se de tun t'i ye i ye kelen ta ala ka bana ye waati min kɛ i la ne t'a dɔn e' dɔn e de b'a dɔn i denw i ka na i ka filanan far'a kan se sabanan far'a kan a tɛ tiɲɛ n'a ye furakɛ n'i furakɛla k'a ban ni e y'a di ma i bɛ baraji dɔ sɔrɔ yaya bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛ tɛ wa mais ni i nana ka na den kelen ta e san tan san tan ni kɔ kɛ na u bɛ dɔw ta fɔ san mugan bɔ yɔrɔ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma mɔgɔ kɛlɛ mais bana de don n'a ko a b'i kɛlɛ don min na ala k'an n'a cɛ janya nin den kelen o tigi bɛn'o ta ka tila k'a fɔ tugun k'a bɛ yaya weele k'ale ka koko ma ban ya balawu dan don dɛ ya balawu dan don dɛ mais mɔgɔ fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu b'a ta olu ta den kelenba o kama dɔnnii ye fɛn sugu dɔ ye kabako don quoi dɔnni yɛrɛ tɛ dɔn ka ban fo ka diɲɛ wuli bana furakɛ fana b'o cogo kelen na banabagatɔ bɛna e fɛ yan sa o degunba mɛ o tɛ se ka mana kelen dun ka ban mɛ dɔ bɛ na e fɛ yen a bɛna a ta a bɛ mana fila yɛrɛ ban dɛ tuma dɔ la a b'a dɔn k'a fɔ a ka fura don dɛ mɛ bana ma ban fɔlɔ mɛ ale yɛrɛ ni ala cɛ a b'a dɔn bana in bɛ ka furakɛ mɛ i b'a sɔrɔ ale ye mana fila ban bana ma ban pewu mɛ a kɔni b'a dɔn a ka bana fura de don donc n'i y'o dɔn dɔrɔn i bɛ kɔntine n'a ye s y'a nin min filɛ ni dumuni nin bɛ ka kokisɛ yeelen ka bɔ de a ye furamugu min don o tun b' ki kukutu de labɔ mɔgɔ kɔnɔ quoi mɔgɔ tun bɛ kuina ka furamugu min yirifani o tun b' kukuti de labɔ quoi donc n'a tun ni mɔgɔ min tun sera ka kot ni a bolo bɛ tan bɔ i kɔnɔ ale b'a bɛɛ sama ka bɔ de quoi a bɔlen kɔfɛ a tun bɛ de bara tu wɛrɛ la k'o d'i ma i b'o don situlu la k'o da a la quoi o de tun b'a bi o bon g bɔra nin furamugu kelen de la donc sisan n'i bɛ ka nin dun sisan a tɛ bilen k'a fɔ ko kokisɛ yɛrɛ bɛ bɔ i b'a ye dɛ nin b'a yeelen dɔrɔn de ka bɔ a bɛ bɔ banakotaa fɛ sabu hali kɔsa dɔ y'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka bɔ banakotaa fɛ n y'a jira a la k'a fɔ n'i y'a mɛn koko foroko de don donc nin b'a foroko ci de a bɛ bɔ banakotaa fɛ quoi yɔrɔ misɛnmanin ninnu de i bɛ tile saba k'a kan i b'a ye tuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko banakɔtaayɔrɔ in bɛ ka a bɛ ka chauffer dɔɔnin quoi o tɛ dɔwɛrɛ ye misɛnman minnu bɛ kɔnɔna la nin a b'olu de ci a b'olu de dabɔ quoi n'a dabɔra dɔrɔn furu ji in bɛ bɔ foroko in kɔnɔ ni ji bɔra foroko in kɔnɔ a bɛ ja de a tɛ foyi kɛ bilen mais tant que jolisu in b'a kɔnɔ de a bɛ jama de n'a jamana ka se niveau dɔ la f'a bɛ bange Ayiwa a faamuna ni ala sɔnna ala sɔnna sa la mɔgɔ dɔw bɛ nɛgɛj la ni ala sɔnna bɛ ji dɔn min fana se ka la o b'an lafiya ni auditeurs hakili bɛ fɛn na n'u tulo bɛ kuma la i y'a ye ne ye waati damadamanin kɛ ne bɛ dalu di nin fɛn in kan quoi hali de la k'a fɔ yen ko nafolo baara dɔ bɛ yen n'u ka wuluden dan wuluden finman kirikiri ɲɛ yɛlɛbali n'u k'a ɲinin minnu ko ko nafolo kafilama mako taa ɲuman n k'a ɲininka n ko ma baara kɛ n'o bɛɛ layidu ta sigida in kɔnɔ mɛ an b'a fɛ ka bin ne ta y'a bin tɛ sɔrɔ ka cɛkɔrɔba ka kuma sɔn ji dɔrɔn bɛ tɛmɛ kɔnɔ sun dugu bɛ kɛlɛ n'a ye ayiwa a bɛ fɛn kɛ min to ye fɛn caman bɛ dɔn n ala sɔnna a bɛɛ tɛ se ka dɔn ka ban walayi bɛ se ka dɔn ka walayi ne cɛ ne cɛ an bɛ taa ne fɛ mɔgɔ jalo o tɛ bana ko ye taa ni dɔnni yɛrɛ de sira ye fɛn caman bɛ yen gɛlɛyaw b'a la fɔlɔ an ka tunkarankɛ minnu bɛ yen n'u bɛ k'an lamɛn tɔɔrɔ ni degun min bɛ u kan bi a fɔlɔ dɔ ye min o ye muso ko ye parce que anw fɛ bɛɛ n'i ka sariya don jamana bɛɛ n'i ka sariya don tubabu jamanaw la fanga de bɛ an balakaw la yen kosɛbɛ ka tɛmɛ anw ka ɲɛ ala anw fɛ yan fanga bɛ muso la mais ani tubabu ka sariya kelen tɛ ɔ i ye maa tɛ muso gosi yen i yɛrɛ mana taa n'i ta yen n'a ko ko a t'a fɛ hali ka don a ka don i yɛrɛ ka si so kɔnɔ nin bɛɛ b'a la se ka fɔ i yɛrɛ bɛ gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ k'a minɛ k'a di muso ma nin ye tiɲɛ bɛɛ bɛ yen tɔɔrɔ n'a de bɛ u kan kosɛbɛ bɛ se ka fɔ an bɛ a ta k'a lajɛ maa min ni i bɛ nin problème sugu la i bɛ nin yɔrɔ sugu la walasa jɔnmaya kana k'i la walasa i kana nin problème sɔrɔ a tigi ka kan ka mun de kɛ an ka k'u dɛmɛ ni faida jumɛn sanni muso ka ki ta to i t'a la walima i ka to ka kanga mada ye ni bolo kɔmi i bɔra k'a fɔ cogo min na i ko mm. tunkarankɛ mm. yɔrɔ fɛn dɔ bɛ ɲɛ anw fɛ yan o tɛ ɲɛ olu fɛ yen dɛ mais n b'a d'u ma dicogo la mm. dicogo min bɛ ɲɛ diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ ya u b'u tulobo de bɔ ya hakɛto n bɛ hakɛto deli belebeleba n b'o da kuma in kɛrɛfɛ ya c'est-à-dire adamaden tulobo yɔrɔ bɛ k'a f'i ye tulo nɔgɔ min bɛ bɔ tulo kɔnɔ n'an b'a bɔ k'a fili ya fɛn caman bɛ nin fɛn in na dɛ Yan nin bɛ kolo bɔ hadamaden farikolo la n'i y'a dɔn k'a jiri k'a la c'est-à-dire u bɛ nin de bɔ k' a fara ɲɔgɔn kan ka i b'a fɔ pdi c'est-à-dire k' i b'a fɔ tulubara qu ni ala ye i garisɛgɛ don muso la tun na k'a fɔ k'a kɛra i furuɲɔgɔn ye yan n'i bɛ to ka gla soli hakɛ to de bɛ yen parce que an fa b'a lamɛn an baw b'a lamɛn mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ fana b'a dɔn se olu banna u bɛ se k'an kalan i y'a faamuya mais dɔnni fitinin mana an bɛ k'o de f'u ye c'est-à-dire jeni bali n'i y'o dɔɔnin sɔrɔ i b'o dɔɔnin k'a la a tigi b'a mɔ la a bɛ dɔgɔkun kelen kɛ a b'a mɔ la a bɛ gɛrɛ muso in na yan yan n'i ye kuma kuma fɔ a ye yan n'o donna tulo fɛ yan fo ka saya se a ma to bila i y'a fɔ ka saya se a ma i y'a kaburu de b'aw fara n'i ye tile wolon wolonwula sɔrɔ na si ni siɲɛ wolon wolonwula y'a kaburu de b'aw fara n bɛ k'a fɔ a kɛra ala ɲɛ o y'a sɔrɔ ni dɔ de y'a jɛ u bɛ ni dɔ de far'a la k'a kɛra ala ɲɛ o tɛ tulobo ye Ya o fana kɔfɛ yɔrɔ ne bɔra ka parce que n'i ye y'a fɔ tan ni ne ka mɔgɔ olu ma sɔn ne bɔra ka dalu dɔ de hali su na kɛnɛ kan yan n m'a fɔ tan hali n'a taara to fɛ yen k'a bɛ janfa dilan e kama bɛ tila ka segin ka a bɛɛ trɛnmɛ e sigilen ɲɛna wa a tɛ se k'a kɛ quoi a y'i fɔ ka diɲɛ wili a tɛ se k'a kɛ mais n'i y'a di yan o ye minnu bɛ yan olu bɛ se k'o kɛ mais est-ce que o bɛ ɲɛ sɔrɔ yen wa i y'a mɛ ni Ala sɔnna an bɛna hakili to o fana na don nataw la an bɛna fɛn di u fana kama mais u bɛ se ka min kɛ u sigiyɔrɔ la joona joona n'u tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la o de ye nin ye mais ka bɔ ka yala faama ye dankari i la ɛɛ n tɛ kuma Ala tɔgɔ ko ninnu ya n tɛ kuma olu kan ka caya quoi mais ni an ka Ala tɔgɔ ko ye min ye i b'a dɔn wa c'est à dire n'i ye min di anw ma n'an kɔni y'a ye o ka timi sukoro b'o la an tɛ fara o la dɛ. c'est à dire n'i t'a fɛ faama ka dankari i la n'i wulila sɔgɔma i b'i bolo nin jɔ i da kɔrɔ i b'a fɔ tu bisimilahi min juhi wa amanahum mini kawufi min juhi wa amanahum mini kawufi siɲɛ wolonwula i b'a kɛ i ten na yan yan n'i y'a kɛ i ten na i bɛ bɔ i bɛ taa i ni faama tɛ ɲɔgɔn ye yan k'i minɛ ta a taa ɲɛ tigɛ kelen ne tɛ kuma ala tɔgɔ kan ka caya mais n'i ye min bɛ n da don don ye i b'a sɔrɔ o ka tɛmɛ bolo dɛ ala n'a kira sɔnna parce que mɔgɔ i ka fɛn tɛ min ye ka fɛn to ye a tɛ ko min t'a dɔn fiyewu dɛ mais bɛn n'i ka taga bolo don wala n ka taga tɛ mais tiɲɛ don ye tiɲɛ ye nin na ni kɔni bɛ nin dɔgɔ juguyaya n'i ye nin kɛ i ni faama tɛ ɲɔgɔn ye faama tɛ se ka dankari i la ne b'o kuma de fɔ c'est à dire an ye dɔɔni kɛ fɛn dɔ ye bi fɔ an k'an kɔlɔsi de la surtout an ka fanfɛmɔgɔ ninnu ɛɛ ya waati de b'an nɔfɛ sinon kuma ka ca ko mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya soma donmaya kelen tɛ parce que mɔgɔ caman b'a ɲininkali kɛ n na ko n'i sera ptu kan n bɛna n dama sunjata ye ka n da don a la dɔɔnin somaya bɛ yen donmaya bɛ yen fɛn sugu kelen tɛ bɛ ɲininka k'i ye soma ye wa i ye donma ye ko ne y'a bɛɛ de ye hali ne yɛrɛ mori ye ne y'a bɛɛ de ye ne bɛ mɔgɔ mago ɲɛ dɔrɔn a banna ni ma ala tɔgɔ de bɛ se ka mɔgɔ ni kanubaw mago ɲɛ olu teri mago ɲɛ yan ne b'a fɛ o fɛn min tɛ mago ɲɛ dɔrɔn n tɛ sɔn o de ma o de kama n y'a fɔ i ye ko n y'a bɛɛ ye mais hadamaden i kɛra a sugu o sugu ye i jija dɔrɔn i bɛ min kɛ i ni ala camancɛ la a ka kɛ tiɲɛ ye kuwa kisa sɔrɔ i y'a kɛ moriya la i y'a kɛ somaya la i y'a kɛ donmaya la i y'a kɛ fɛn wɛrɛ la o y'a jinɛinɛ don a ka kɛ tiɲɛ dɔrɔn kanubaw ka nafa sɔrɔ a la dɔrɔn o kama n y'a fɔ i ye yanni n ka se pto in fana kan yan n ko hadamaden bɛ wuli sunɔgɔ la ni ɲɛbo min ye mun i fana n'i bɛ to ka sayi n'i wili wuli sɔgɔma i b'a bɔ i b'a bila i da i b'a dun n ko dɔn tɛ foyi k'i la k'a fɔ k'u ye dabali kɛ k'a bila karisa kɔnɔ i y'a faga ye tunkarankɛw ka ɲininkali min kɛ n na n y'o jaabi n'a ka di i ye n bɛ se ka dɔ fara a kan mais n y'a kɛ fɛn de ye fɛn min bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ u tɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ ka so min nasira don a ka ca mais a kɛra fɛn ni a sugu dɔ bɛ sa n'i ko ko k'o baara kɛ u sigiyɔrɔ la ye i y'a ta tɛ yɛrɛ i kɔni b'a fɔ k'a bila de don se kan ko ko an bɛna labɛnw de ɲɛɲini k'a di e ma ni min somɔgɔ y'a mɛn sinon hali ka baara sɔrɔ dalu ninnu k' u ni tubabu ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u sago sɔrɔ la y'a nin bɛɛ bɛ dɔnni kɔnɔ mɛ fɛn bɛɛ de tɛ ɲɛfɔ antɛni kan mɛ ni ala sɔnna kanu yɛrɛ kosɔn parce que maliden taara yɔrɔ i tɛ se ka bɔ malidenya la an bɛɛ maliden kelen de don an bɛ kanu ka baara dɔ kɛ don nataw la bɛɛ k'i sigi n'a ye kuwa an b'a di e' ma i b'a di' u ma n' ala sɔnna mɛ u ka nin kɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn u k'o lajɛ ala man gɛlɛn Ɛɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ nin kɛ siga foyi ka fɔ cogoya min siga t'a la bɛ ka jate don siga foyi t'a an bɛ tunkaranke caman ye minnu donlen don kuranɛ kan u bɛ ala tɔgɔ caman caman yɛrɛ bɛ o ye karamɔgɔ de siga caman bɛ weleli kɛ bi k'a bɛ taa a fɛn o fɛn bɛ kɔfɛ bi a caman yɛrɛ ye karamɔgɔ nin ye tiɲɛ siga tɛ nin na Hali dɔw b'a fɛ yen k'an mago bɛ nin fɛn in na n'u y'a sɔrɔ i bolo olu fana bɛ taa feere de k'a fara u ka dɔnta kan siga foyi tɛ siga foyi tɛ na a bɛɛ de bɛ yen siga t'a la an bɛ maaw dɔn minnu ye depuis an ye laturu jamukan daminɛ minnu donna a la an nɔfɛ siga t'a la mɛ bi u yɛrɛ sigilen don turabu dan ye karamɔgɔya ka a ka ca banna si ye a caman b'an wele yɛrɛ ka bonyama segin kɛ a ka ca ca ka ca kɛnɛ in yɛrɛ nafa ba dɔ fana ye o ye siga t'o la ka karamɔgɔ wɛrɛw fɔrɔme a kɔnɔ wa nafa ba dɔ de i t'i sɔn foyi ta fayida la bi k'a fɔ i ye an ka sɔn dɔ ta sɔn kelen sɔn fila saba k'i ma fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ mako dilan jamais a tɛ yen a kɛra yiri ye o walahi a kɛra ne ka jamukan ye wo a kɛra n ka denmisɛnnin dɔw ta ye o siga foyi fɛn o fɛn t'a kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ mɔgɔ mako dilan waleɲumandɔn mɔgɔw yɛrɛ b'u la karamɔgɔw b'an wele u b'a fɔ ye walahi ala jɔn bɛ kuma ni ala de cɛ ne Jalo min sigilen filɛ haramu de b'a la u b'an wele u b'a fɔ ye dɔw yɛrɛ y'a yira an na k'a fɔ an ka yiri dɔw bɛ bi olu ka du bɛ ka balo a la u tulo bɛ n kan na u ma sa olu yɛrɛ tun bɛ furakɛli kɛ u tun bɛ baara kɛ mɛ bi u bɛ ka balo yiri nin la sɔrɔla yan ɲumandɔn b'a la a nafa ka bon a ma dabɔ foyi kama siga foyi tɛ mɔgɔ bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na nin cɛ dɔ bɛ ale ta tɛ k'a b'a ta banako kama mɛ ale ta ale yɛrɛ b'a dɔ sɔrɔ a bɛ du a kan a b'a ka denbaya balo n'a ye walahi o bɛ walahi dɔ ta ye a b'a ta banako kama bana min b'a la k'a yɛrɛ furakɛ siga t'a yɛrɛ bɛ ale b'a ta ka tila ka taa multiplier tuguni k'a kɛ ka maa wɛrɛ mako dilan tiɲɛ o de kama hali sɛbɛnden ko la gɛlɛyalen b'an bolo bi n'i ye sɛbɛnden di min ma a bɛ taa walaka k'a kɔpi kɛ k'a cɛ kɛra bɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ ɔ mɛ kurulalankan min waati dɔn ni fana maaw dɔn I ta bɛ kɛ papiye y'i bolo dɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ n'i b'a fɛ k'a ɲini a tigi bolo gɛrɛ a la i k'a ɲini bonya ni karama kɔnɔ dɛ siga foyi t'o la mɛ ka sɛbɛnden dɔ ta ten ko karisa ye sɛbɛnden da ka taa wala ka taa kurukuru k'a di mɔgɔw ma i b'a sɔrɔ ale y'a kuru ni kan min ye i kɔni t'o dɔn a siga t'a la i bɛ se ka i kunfa sɛbɛnden kɔnɔna na papiye kurulen na nka n'a ma mago ɲɛ i tɛna se ka jigin mɔgɔ la parce que ni karamɔgɔkɛ y'a ta kɛ ni kan min ye ni e t'o kan dɔn a ma nɔgɔ, a laban a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ, a ma nɔgɔ, o de la an bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔw ma hali n'i b'a fɛ k'a ju ɲini k'a fɔ jalo ye nin di ne mago b'a ju la a ka n kalan a la o tɛ ko jugu ye o jalo bɛ o kama karamɔgɔ in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ o kama nin ye tiɲɛ gɛrɛ an na dɔrɔn a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ nin ye tiɲɛ hali n'a sɔrɔ yirimugu dɔ de bɛ k'a la n'e t'o yiri dɔn A bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o la ni jalo y'a kɔnɔ jɛya i ye hali i bɛ woro sɔngɔ min d'a ma o yɛrɛ barika o bɛ barika don siga foyi t'o la a b'an bɛɛ nafa ka faamuya ko ɲuman o de la an b'a fɔ mɔgɔ an ka baara kɛ siga t'o ka baara kɛ fɛn in bɛɛ dabɔkun ye maliden kelen-kelenna bɛɛ ko ye i bɛ baara la o i tɛ baara la o an b'a ɲini ka baara kɛ siga foyi dɔnni tɛ ɲini ka ban i y'a sɔrɔ jitumu i taara kolokani i taara wasolon i taara miyankala i taara kɔrɔbɔrɔla o a bɛɛ lajɛlen n'a ka dɔnni dɔ bɛ dɔ bolo a ɲini k'a fara ɲɔgɔn a bɛɛ mali dɔnni ye siga t'a la mɔgɔ ka sigi ɲuman jalo nɛgɛ kanɲɛ saba sanga mugan ani duuru fura minnu nana an bolo su in na n'o ye ɛnfɛkisiyɔn ye kɔnɔnajoli ye ani k'a yɛlɛma k'a kɛ cɛya fura ye di ani kɔgɔfin dɔɔni kɛlen a la k'a bila ka tile saba kɛ ka sɔrɔ k'a an b'a fɛ an ka a fura ninnu ka walawalani dɔw la an ka bi ta in kuncɛ se ka b'a daminɛ koko furamugu la fɔlɔ min nana bi ani min nana' o don u tɛ kelen u tɛ kelen u ta cogo yɛrɛ tɛ kelen nɔn parce a tun fɔra de ye ko n'i ye surafana dun e b'a i b'ale ta ɔ nka min nana an bolo su in na a ka di an ye ka fɛn a kɛcogo a tacogo f'an ye n'a sɔrɔ dunko fila don tile kɔnɔ ani waati min don sɔgɔma ni wulado o ou bien n'i y'a dun sɔgɔma i b'a to n'i b'i da i b'a dun kura ye o wala an b'a fɛ k'olu yɔrɔ faamu alihamudulilayi arabilalamina n'i y'a dun furamugu min filɛ nin o furamugu ye nka a bɛ wajibiya i kan ale ta o ta yɔrɔ n m'o fɔ ka gɛlɛya dɔ in na mɛ nin n bɛ k'a fɔ ka taa ka segin a bɛ wajibiya i kan i ka dumuni de kɛ fɔlɔ dumuni kɛlen kɔfɛ ka kɔnɔ labɔ dumuni kɛlen kɔfɛ wala i bɛ sɔrɔ ka kafe kuyɛri fa la k'a ta sɔgɔma quoi a bɛ daminɛ sɔgɔma daraka dunnen kɔfɛ donc su fɛ fana i ye surɔfana dun wagati min na i bɛ se k'a ta mais nin si de tɛ kɛ f'i ka dumuni kɛ ka kɔnɔ la parce que a bɛ mɔgɔ bila dumunikɛ fana na quoi a bɛ nugu da yɛlɛ kosɛbɛ donc n'i y'o kɛ ni dumuni kan danfara min bɛ dɔ ni dɔ cɛ fo n k'o ta ka segin parce que i b'a ye caman bɛ koko fura kɛ ka tila ka kule ni furudimi ye donc an y'a lajɛ n'i y'a ta ka layi ni fura in ni bana fila in bana belebele fila in an k'a fɔ ten a bɛ baara kɛ nin fila bɛɛ la a kɛcogo dɔrɔn mais fɛn wɛrɛ fana b'a la n tɛ se k'o bɛɛ f'i ye ni kɛ ka suma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u fan bɛɛ b'u dimi quoi kolotuguda ni fɛn b'u dimi kolotuguda bɛɛ b'u dimi o bɛ i sɛgɛn u b'a fɔ ko fatigue générale u bɛ mun mali lait u bɛ nɔnɔ kɛnɛ i b'a kɛ bɔlinin kɔnɔ c'est-à-dire i bɛ nin furamugu kuyɛri fitinin mais nin si de tɛ ɲɛ f'i ka dumuni kɛ ka kɔnɔ labɔ quoi parce que tuma dɔ la n'i y'a ta i kɔngɔtɔ a b'i sɛgɛn c'est pourquoi an bɛ ka dumuni ko in fɔ ka taga segin ale bɛ mɔgɔ bila dumunikɛ la kosɛbɛ donc n'i ye o kɛ bɔlinin kɔnɔ c'est-à-dire i farikolo sɛgɛnnen de b'i kan u b' e farikolo fan bɛɛ b'i dimi kolotuguda ni fɛn i bɛ i bɛri kafe kuyɛri kelen i b'o fa i b'a kɛ mali lait la i b'a la i b'a min su fɛ k'i da dumuni kɛlen kɔfɛ i b'a ye yanni ka dugu jɛ a bɛ i kolo bɛɛ i bɛ lafiya quoi a fatigue ale bɛ fatigue wuli ka bɔ mɔgɔ kan a bɛ tila ka furudimi furakɛ kɛ mais fo k'a sɔrɔ a fɔra i ye cogo min i y'a baara ten mais a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye parce que y'o fɔ ko ni c'est-à-dire ni gaz mɛnna kɔnɔbara la dɔw kabakuru de bɛ sigi dɔw ya bɛ ja quoi i b'a fɔ kabakuru bɛ yen n'u y'a ta u bɛ girinti quoi n'u girintira gazw dɔrɔn de bɛ yen quoi gaz ninnu bɛ bɔ dɔw bɛ kɔmanse ka lafiya depuis ye donc n'i y'a ta su fɛ o la i b'a ye a bɛna na kɔmanse ka kɔnɔ magaya a b'a magaya cogo la fana cogo min bɛ bɛn i ma k'i kɔnɔ boli fo k'i kɔnɔ dimi ou k'i kɔnɔ boli f'i dɛsɛra ka bɔ ka taa baara la u bɛ taa ci tɛ se ka bɔ u kɔnɔ wuli segu cɛ a b'i kɔnɔ boli ka bɛn n'i farikolo mɔgɔ bɛ kɔnɔ boli kɔnɔ magaya hakɛ min na quoi et puis a bɛ tila ka bɔ ni kokisɛ ninnu ye dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin fo ka taa ban pewu ka sɔrɔ a ma falen kɔ sigiyɔrɔ in na quoi parce que dɔw fana i b'a ye k'a fɔ olu banakɔtaa in bɛ serré de quoi a bɛ a bɛ c de quoi i b'a fɔ ko ye juru don a la k'a sama a bɛ cɔri de quoi n'i ye kokotɔ ye ten dɔrɔn ya koko kɔgɔra kojugu n'a kɔgɔra kojugu a ma bɔ kɛnɛ ma a bɛ banakɔtagayɔrɔ in sama ka fara ɲɔgɔn kan quoi donc n'olu tugura la dɔrɔn i b'a ye o bɛ labila bon ni banakɔtagayɔrɔ labilara ka ca ala fɛ ni cɛ don i b'a ye lafiya yɛrɛ bɛ se ka na cɛya la lamɛnbaaw ka hakɛ to quoi problème bɛɛ b'o yɔrɔ de la parce que caman b'a fɔ ko sigili bana sigili bana yan sigili bana dɔrɔn tɛ ayi koko b'a la o b'a la bɛ koko kuma fɛ yan dumunikɛta tɛ yan an tɛ se ka ɲɛ olu kɔ munna an tɛ fura fɛ segu an ye fura in dilanya k'a kɛ fɛn fɛn bɛ n'a duntɔla ka di c'est-à-dire i tɛ gɛlɛya foyi ye sɔrɔ a duntɔ wa a dun kɔ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la mais kɔni n bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ bana o bana bɛ da kɔnɔ i y'a fo ka taa se nogobaju ma i y'a bana o bana bɛ yen nin bɛ dɔ kɛ a bɛɛ la an m'a dilan kun fɛ wa fɛn fana tɛ k'a fɔ k'an y'a ye dɔrɔn ka ta di aw ma o fɛn tɛ a b'an bolo san caman bɛ ka baara kɛ n'a ye a fɔlɔfɔlɔ de bɛ kɛ nin an ka kari k'a labɔ k'a di aw ma bon ni nin jara a ka ca ala fɛ parce que an bɛ fasodenw de kama ni nin jara ka kɛ an ka laɲini bɛ min na n'o ɲana an bolo k'a ja ka tɛmɛ o bɛɛ kan an bɛ se ka kɔn n'a ye fɔlɔ bɛ taa la parce que an b'aw de kama u bɛ de mais nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka se yan donc o de ye nin fura ye i bɛ se k'a fɔ a ma ko koko ani furudimi fura i y'a faamuya mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ fana ta ye kɔnɔja ye mais a ma taa yɔrɔ jan n'i tugu a la a b'o fana furakɛ ka fara koko ni furudimi kan mais ni ala ye se ye n'i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ furakɛ kelen yɛrɛ la joona joona joonana n'o de fɔ san san foli tun da ye ka sababu kɛ siro in an tɛ se ka siro layidu ta mɔgɔ ye ka caya ka cɛ yɛrɛ yɛrɛ la siro kɔni k'a fɔ k'an bɛ kuma kan ka wasaya an bɛ ka siran bi parce mun na n'an bɔra ni fura ye an b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min b'a ɲini k'a sɔrɔ mais ala y'a kɛ an nana ni siro min ye a ma ca i yɛrɛ ɲɛ b'a la donc n'a n'a fɔ ko dɔ ka siro ta ka furamugu ta a bɛ gɛlɛya nin bɛɛ bɛ baara kɛ mais siro kɔni da kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔja bɛ mɔgɔ min na u bɛ b'a fɔ bana ma ko mu colopathie bɛ mun ko nogoba kun janyan i siro in dabɔ kan ni minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko sugunɛ siralabana ninnu quoi ka daminɛ yɔrɔ yɔrɔ fo ko infection infection n kɔnɔnajoli kɔgɔlen de don n tɛ se o kuma fɔ la k'a fɔ ka fɔ ko wawa de sen n'a kɔgɔra a bɛ nɛn bɔ a bɛ joli bɔ bɛɛ b'a kɔnɔ mais a bɛ bɔ kɔnɔnajoli de la ka da ko n'a bɛ furu k'a bɛɛ kɛ joli ye kɔnɔnajoli de don yan donc ni mɔgɔ min furaji in sɔrɔ sisan a bɛ nin bana ninnu bɛɛ kɛlɛ ka ban pewu fo ka na se sugunɛ siralabanaw donc an bɛ se k'a fɔ infection dakun ɲɛ kelen wa mais n'i b'a fɛ ka kɛ cɛya fura ye bon cɛya fura minni fana ko don parce que an tɛ kuma de fɔ ka nɔgɔ to a la an y'o fɔ ko waati ka dɔgɔ minnu bolo an b'a fɔ ten waati yɛrɛ ka dɔgɔ i bolo i bɛ di dɔɔnin k'a la verre te ɲɛ tilancɛ ɲɔgɔn na n'i ye jago bitɔn kuma n'i y'o sɔrɔ i bɛ verre te ɲɛ tilancɛ ɲɔgɔn de k'a la di la qu kelen tɛ tilancɛ sɔrɔ kɔgɔfin fitinin wali ka bila a la Don yɔrɔ an ye fitinin k'a la ka kunbaba k'a la waati tɛ kelen waati man nɔgɔ bɛɛ ma a bɛ se ka e b'a kanu mɛ kunbaba yɛrɛ sete dɔ bɛ fitinin ta don ye fitinin fana sɔrɔ i ye ticɛ min kɛ dɔn i b'o de fana kɛ fila ye k'o kɛ fitinin na di la kɔni di yɛrɛ yɛrɛ de ko don da yan ka sɔrɔ ka ko fi fitinin wali k'a bila ka tile saba kɛ tile saba o kɔfɛ i b'a min e y'a dabɔ cɛya min kama waati min kama a bɛ waati fɛ i bolo dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin a bɛ tila tuguni ka kɔnɔnajoli furakɛ ka fara o kan bana wɛrɛ minnu bɛ kɔnɔna la ani palu ani tifoyidi ya ani sayi wala yan ni dumuni ka bɛ sayi furakɛ a b'a ban pewu siga foyi t'a la i y'a faamuya o bɛɛ nafa bɛ bɔ bitɔn in na mɛ ni ala y'a kɛ ni mɔgɔ min sera ka taa ka furamugu ta n b'o fɔ k'o ta ka sigi o tigi n'o y'a sɔrɔ ni tɔw bɛ nafa bi duuru bɔ a kɔnɔ i bɛ se ka bi seegin bɔ a kɔnɔ parce que fɛn b'a la an t'o bɛɛ dɔn tuma la diɲɛ don o don fɛn dɔ de bɛ fɔ an ɲɛna a kan i b'a sɔrɔ a dɔw la an t'o dɔn ala yɛrɛ an kɔni b'a dɔn a bɛ furakɛli kɛ a nafa ka bon o y'a da an ka fura ninnu ko foroba fura parce que k'a bɛ bana foroba furakɛ an yɛrɛ ka tɔgɔ tɛ a fɔra an ɲɛna tan de donc maintenant n'i y'a ta i bɛ se k'i jigi da a kan ka fɔ bana o bana bɛ kɔnɔna la k'a daminɛ dumuni don la fo ka se sigiyɔrɔ ma a b'a bɛɛ furakɛ mɛ nin furamugu n'i b'o kan n y'o fɔ bɔ k'osɛ dɔɔnin siro ye kɔnɔnajoli ni bɛpo hali sopisitɔ bɛ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jijɛman bɔ tifoyidi palu sayi o ye siro in ye n tɛ kuma mara ka ka caya mara ko kuma i kɛ di ko mɛn da ka caya mɛ b'a dɔn n tɛ kuma kan bɛɛ b'o dɔn mɛ u ka sira ta ka cotigi na u bɛna na fɛn dɔ yala la o fana ko n tɛ tansiyɔntɔ ta ye minnu b'a fɔ ko tansiyɔn bɛ yɛlɛ kojugu e y'a nin ka jugu a ma ayi n y'o fana f fɔ i ye ko depuis n ye nin baara daminɛ ko n t'a fɔ n'a tɛ kɛ ko diɲɛ ka bon n mɛ de bɛ baara kɛ n'a ye n y'a di mɔgɔ ma k'o min jago bitɔn na ko mɔgɔ ma deli k'a ban fɔlɔ kumalankolon tɛ yan a ma kɛ fɔlɔ de quoi a bɛ se ka a bɛna na daminɛ sigi kɔnɔ yan don dɔ parce que n t'a fɛ bɛɛ mɔgɔ ka ɲɛ la y'o fɔ de bɛ sigitɔ o tɛ ɲuman yɛrɛ ne ma mɛ n'i y'a ta tan i b'a kɛ jago bitɔn kɔnɔ i bɛ ji wɔlɔkɔlen k'a kan wa ka se a cɛmancɛ la i b'a bila N'a sera sɔgɔma wɛri ɲɛ kelen tile fɛ su fɛ n'i ye tile saba sɔrɔ a kan i b'i hakili to a la i bɛ tɛsi in jate minɛ n'i taara lajɛ u bɛ kuma dɔ fɔ i ye a la mɛ ka kabako k'a la a jiginta fara yɛlɛta kan tile saba k'a ban pewu k'a ko ka bɔ i joli la i bɛ toto de ɲini i b'a boso a tɛ jeni wa ale fana t n' ye min ye ka tasuma don a la k'a fɔ i b'a jeni k'a fɛn o tɛ i b'a boso i b'a fɔ i bɛ saga boso cogo min bɛ se k'a kɛ sara saba ye ka furamugu kɛ saba ye a sara kelen o kelen bɛ furamugu k'a la k'a dun k'a naji min ya o tile saba bɛ ta i b'a sɔrɔ tansiyɔn kelen t'i joli la ko k'a jɛ pas o furamugu de filɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye yan tɛ dɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka bɔ o fana kɔfɛ o kama y'a fɔ n ye ko dɔ kɛ bi depuis n ye baara in daminɛ nin y'a fɔlɔ de walayi a ma kɛ fɔlɔ kuwa ka nin bɛɛ fura ye ne bolo plateau kelen kɛnɛ kan a ka a tun' na kuwa mɛ y'o kɛ bi ni min filɛ sɔgɔsɔgɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ sɔgɔsɔgɔ modɛli modɛli manani de b'a ban a ma ca yɛrɛ mɛ n fana y'o fɔ n ko diɲɛ ka bon n t'a fɔ n k'a tɛ kɛ n ko mɛ mɔgɔ fana ma nin mana kelen ban ne bolo fana o fana ye kuma dɔ ye tugun kabi y'a baara daminɛ san caman ko de don mɛ mɔgɔ sɔgɔsɔgɔ tɛ mɔgɔ de la ko i taara ne fɛ y'a furakɛ la k'i ye nin mana kelen dun ka ban mɔgɔla da kama ka dɔw yɛrɛ bila u bɛn'a dun yɛrɛ fini na b'a dɔn dun b'a dun bɛ taa fo ka taa mana in kelen ban mɔgɔ ma sɔrɔ a tɛ yen n'a tigi bɛ si ka sɔgɔsɔgɔ n'i y'a d'a ma su in na a bɛ sunɔgɔ fo fo ka ɲinɛ i y'a faamuya bon bana dɔ bɛ anw fɛ yan n'o ye o de ye c'est-à-dire n de la ka kuma dɔ fɔ basi koko fana hali bi an bɛ se ka san tan ka kuma ko a tɛ dɔn ka ban kuwa don o don an bɛ dɔ de fɔ a la kuwa e y'a mɔgɔ dɔw bɛ yen parce que maa mɛ misi ni fɛn la i b'a sɔrɔ o fura bɛɛ kɛ a ɲɛ tɛ sɔrɔ a la ka sun ni koko ko a bɛ sunɔgɔbaliya de bila mɔgɔ la a bɛ sunɔgɔbaliya bana de wele bɔ bon ni sunɔgɔbaliya nana dɔrɔn i b'a hakili hakili tɛ lafiya kuwa ni hakili ma lafiya dɔrɔn segu ka don tɛmɛnenw na n y'a fɔ plateau kɛnɛ kan ni kogo n'i y'a to yen ko n'a taara ɲɛfɛ n'a bɛ se ka kɛ hakililabana ye a bon mɔgɔ caman hakili ma mɛ hali sini o kuma kelen de don a tɛ se ka sɔsɔ kuwa ni sunɔgɔbaliya in warala a bɛ don hakili la hakili tɛ lafiya ni hakili ma lafiya o bɛ laban min ma bɛɛ b'o dɔn don ni kogo de ko a bɛ ni sunɔgɔbaliya dɔ fana bɛ yen ale bɛ sunɔgɔ kunkurun dɔrɔn de kɛ su kɔnɔ ja bɛ tigɛ kuwa n'i ja tigɛ n'a wilila dɔrɔn sunɔgɔ c'est fini a tɛ sunɔgɔ bilen nin bɛɛ bɛ sɔrɔ kogo kɔnɔ kuwa a nasira dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ mara ye mɛ n y'o de fɔ n ko mara de man ca kogotɔ bɛɛ farala mara tɔgɔ kan mɛ i b'a dɔn fɛn y'o kɛ a yan bana yɛrɛ de man go kuwa bana in mɔgɔ si t'a fɛ i k'a fɔ ale ma ko koko b'a la an y'o de faamuya seuru ka kogotɔ kogo komu na dti olu yɛrɛ taa k'u yɛrɛ fara maratɔ kan si kelen parce que a dɔw bɛ k'a f'u ma bi ko sida b'i la o ka fisa k'a f'a ma ko kogo b'a la or que kogo tɛ bana juguba ye ne de la k'a fɔ ko ni kogo ni koko tɛ hadamaden la i tɛ bange ayi non non ne de la k'o kuma fɔ nin kɛnɛ in kan yan ko a tɛ kɔnɔ minɛ n y'o fana fɔ yan kogo tɛ bana ye foroko de don N'a juguyara bi a bɛ bana bɛɛ mara yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye n'a kɔgɔra i bɛ jolisu de y'a kɔnɔ i b'a ye n'a bɔ muru de la k'a bolo ye kuwa n'i ye bolo ye i bɛ jolisu de ye a bɛ adamaden farikolo ji bɛɛ sama kuwa o kama a tigilamɔgɔ tɛ bɔ a yɛrɛ la waati si ka adamaden minɛ sari k'a fasa k'a ban sen kan pewu I y'a ko de b'a kɛ san dama kɔnɔ kuwa k'i bɔ i cogo la k'i yɛlɛma k'i kɛ bunadamaden suguya wɛrɛ koko de b'a kɛ i y'a faamuya dɔnku segu ga an ɲɔgɔn cɛ siri ka wuli k'an jɔ ko bana in ni kɛlɛ parce que an y'a fɔ bana o bana kuma bɛ ka fɔ anw fɛ yan a dɔw ye tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ mɛ min tɛ tiɲɛ de ka ca min ye tiɲɛ ye parce que an y'a fɔ min tɛ tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛɛ bɔra koko kɔnɔ kɔnɔnaja fana o fana ye bana ye bi parce que ni koko kɔgɔra denko kuma n'o fɔ k'an balakaw yɛrɛ k'u kɔlɔsi a la kosɛbɛ an balakaw k'u kɔlɔsi koko la kosɛbɛ y'a tiɲɛn ka bolo fɛ ka tɛmɛ cɛw kan fo ko kuma in ta ka segin de dɔnku olu b'u janto a la kosɛbɛ parce que a bɛ se ka na n'olu ka den gɛlɛya nasira caman bɛ yen ya a bɛ daminɛ ni koko de parce que o y'a sɔrɔ a kɛra bana ye kaban don n'a kɛra bana ye kaban a bɛna bana suguya wɛrɛ mara a yɛrɛ kɔnɔ fo a bɛna se niveau dɔ la a bɛna fɔ a ma ko bana sidɔnbali O y'a sɔrɔ a sera yɔrɔ jan dɛ yanni k'a se o ma i bɛ kɔn ka wuli ka fura de kɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko est-ce a bɛ furakɛ k'a ban pe i ma wuli wuli kuma de la i bɛ fana hali n'i ma wuli wuli kuma la n'i timinan ka di n'i ma sɛgɛn i ma ɲinɛ e ta bɛ furakɛ fo k'a ban pewu ayiwa a diyara n ye sɔnna An bɛ bi ta in sa yan n' ala sɔnna sabula fɛn min ye quatre heures du matin ye an sera panko kelen ani ye wa se ka t'o la san ni arajo yɛrɛ baaraw taabolo n' ala sɔnna ayiwa fɛn ninnu filɛ n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na n' ala sɔnna ye baara in dabɔra dɛmɛ de kama n' ala sɔnna an ma sigi k'a fɔ an bɛna fɛn dɔ ta k'a da mɔgɔw kun n ala se tɛ mɔgɔw ye Ala b'a dɔn baara tɛ o de kama an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i nana ni fɛn min ye n' ala sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma arajo yɛrɛ ka jatew la ani bonya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani ala kama gɛrɛ ni ala kama dɛmɛ sira fɛ an bɛ fɛn nɔgɔya mɔgɔ caman ma o t'a bali ko n'i taara a tigi fɛ yen k'o y'a prix ye dɛ o t'a prix mɛ ka sanga ni dɛmɛ min an bɛ fɛn min kɛ se ka taa an ka sigi n'o de ye ko fura min nana bi su in na n' ala sɔnna a fura min nana su in na an y'a kanu k'a di mɔgɔw ma kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ la sini sɔgɔma sini sɔgɔma ɔ mɛ nka fɛn min ye siro min nana bi su in na o bɛ kɛ waa kelen kelen ye i b'o sɔrɔ nka tension ni sɔgɔsɔgɔ fura fila bɛɛ waa kelen kelen walasa mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ a man ca man ca e yɛrɛ de y'a dilan ka na i b'a dɔn a man ca a man ca dɛ a k'a fɔ mɔgɔw ye den dama don a man ca nka ni ala sɔnna mɔgɔw b'a sɔrɔ sini daniɛli kulubali bolo n'u nana k'u ɲɛsin daniɛli la walasa a bɛ sɔrɔ cogoya min na de o dɔn se ka taa y'a baarakɛbaga ye se ka taa nka koko ta o ye kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye nka sɔgɔsɔgɔ ni tansiyɔn o ye waa kelen kelen ye an b'a di mɔgɔ ma na o t'a prix ye a tigi fɛ yen dɛ ayi anw y'a kɛ dɛmɛ de ye mɔgɔw k'a sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ fura in yɛrɛ filɛ nin maa kelen tɛ se k'a dun k'a ban o kuma n'i y'a ta e mana i ka banabaatɔ fɔlɔ furakɛ k'a tɔ bila i kɔkɔrɔ banna an y'a dabɔ o de kama banna sinon an tun bɛ se k'a tila tila k'a kɛ fitinin fitinin maa kelen min bɛ maa kelen ka furakɛ k'a ban ɔ nka k'a dun k'a tɔ bila awɔ parce que ale i b'a ta i boloŋɔni na tan dɔrɔn k'a kɛ i nɛn boloŋɔniden 3 la tan dɔrɔn a tɛ caya quoi a tɛ caya i b'a ta i boloŋɔniden 3 la dɔrɔn k'a k'i nɛn kan dɔrɔn ka ji min a kan ka ji min a kan ouais a bɛ sɔgɔsɔgɔ ban siga foyi t'a la ɔ nka ni a bɛ min na n'o tɛmɛna unhun ɔ bilankɔrɔ ɲɛ ti guwan uun siga t'a la nin ye tiɲɛ ye ɔ a tɔnin bila i kɔrɔ awɔ ɔ bilankɔrɔ ɲɛ ti guwan maa ka Ala deli tɛ bana ye a n'Ala sɔnna ɔ nkaa bɛɛ n'i balo cogo don ɔhɔ Ala k'a faamuya ko ɲuman amina yarabi amina ayiwa Jalo i bɛ se ka foli kɛ ni Ala sɔnna an ka bi ta in bila yan ka Maliden bɛɛ fo Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔkan k'an faw fo k'an baw fo ka tila ka dugawu kɛ banabagatɔw ye ka dugawu ɲini u fɛ barabara lafiya bɛ Ala bolo Ala m'a dila an n'u ma yarabi an bɛ barabara lafiya bɛ Ala bolo Ala m'a dila an n'u ma min ta ye garisigɛ ko ye garijɛgɛ sanumanba bɛ Ala bolo Ala m'a dila an n'u ma. Ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga ala ka barika don kɛta ni fɔta la sigida sanfɛ fo duguma fo sanfɛ ala ka barika don jɛ in na ala k'an sinsin ala k'an banba ala ka mali kolo suma sama